Daoibh gach éinne agus fáilte go Singeapór! Tá mé anseo inniu ar maidin agus bhí mé ag súil le turas siúlóide a bhí ar siúl anseo, chuir mé in áirithe inné ach faraor bhí sé curtha ar ceal toisc nach raibh mórán daoine ann. Beidh an turas siúlóide sin á dhéanamh agam amárach agus inniu tá mé just chun siúl timpeall, b'fhéidir dul go dtí na Gairdíní Botanic agus mar sin de, Gardens by the Bay, tá cúpla rud mar sin ann. Ach anois tá mé i Chinatown agus níl mé chun aon am a chur amú, caithfimid féachaint anois. Tá Chinatown ar cheann des na trí príomhcheantar Singeapór, taobh le Little India agus Kampong Glam. So tháinig mé anseo aréir ó Malacca agus má tá fonn ort Malacca a fheiceáil is féidir leat dul ar mo chainéal eile, as Béarla, Case in the Place agus tá físeán de Malacca déanta agam ansin. So bhí an turas ar fad thart ar 6 uair. Shroich mé ag leathuair tar éis a naoi, 10 a chlog, aréir agus bhí tuirse an domhain orm. Chuaigh mé go dtí an brú na hóige go díreach agus yeah, bhí orm dul tríd na customs agus mar sin de. Bhí sé ceart go leor, ní caithfidh tú íoc as visa nó aon rud más Éireannach tú ach caithfidh tú foirm a líonadh amach ar líne agus yeah, tá sé saghas strusmhar leis na busanna chomh maith mar tá an-chuid scéalta ann faoi Má thógann tú an iomarca ama, fágann an bus gan tú féin. Buíochas le Dia, ní tharla sé sin dom. Agus ansin tá trí oíche agam anseo i Singeapór, so táim chun an méid is mó a féidir liom a dhéanamh a dhéanamh. Go háirithe inniu now toisc go bhfuil an turas siúlóide trí uair agus beidh sé sin amárach, so beidh níos mó comhthéacs agam amárach maidir le cad atáim ag féachaint air anseo. Ach inniu. Tá mé just chun siúl timpeall. Tá ticéidí curtha in áirithe agam i gcomhair Gardens, Gardens in the Bay? Gardens, oh ní cuimhin liom ach an an áit sin is féidir leat dul suas agus tá na crainn saghas ait sin lasann siad suas so eh yeah tá, d'fhéadfadh mé é sin um tráthnóna, um luí na gréine ach anois yeah tá mé i Chinatown ag siúl timpeall tá sé fós go luath ar maidin so níl na margadh oscailte go fóill ach fós tá an ailtireacht go haoibhinn. Is breá liom na vending machines atá anseo i Singeapór. Féach air seo! Oráiste, sú oráiste úr. Tá tart orm, so yeah, beidh ceann de sin. Agus tá siad go léir contactless. Éasca péasca. OK, labhair mé go róluath, níl sé ag obair ach anois tá sú oráiste uaim. Yay! Fuair mé ceann a thógann airgead, so féachaimid anois cúpla uair. Well yeah, tá. Ó, go hálainn ar fad. Sláinte. Tá mé lasmuigh den Chinatown Complex anseo agus seo ceann de na Hawkers Centres, sin áit ina dhéantar trádáil, like margadh agus tá margadh bia thuas staighre agus ansin éadaí agus mar sin de ar an urlár seo. Tá sé fós chomh luath go bhfuil an-chuid dúnta go fóill, níl mórán atmaisféar timpeall na háite. Ceapaim anois go rachaidh mé go dtí na Botanic Gardens agus cífidh mé cad é an chraic ann. Fáilte go dtí na Gairdíní Lusanna! An gcloiseann sibh é sin? Tá an-chuid ainmhithe timpeall na háite agus arís sin toisc go bhfuil an aimsir chomh te, chomh bogthais, tá sé cosúil le rainforest, tá sé chomh tropical anseo, nílimid ach céim amháin ón equator agus n'fheadar cad atá sna crainn seo, oh wow, feicim rud éigin ansan, oh, saghas féileacán, So táim ag tnúth le seo. Tá an-chuid des na gairdíní anseo, gairdíní difriúil. Seo é gairdín na dtreilísí. Agus yeah, déarfainn go bhfuil sé seo an-mhór, so tógfaidh mé mo chuid ama anois. Tá mé ag ligint mo scíth agus ag fáil roinnt shade ón ghrian inniu.

Tá daoine amuigh ag rith anseo agus n'fheadar conas mar tá an aimsir. Is dócha má as an áit seo thú tá sé ceart go leor ach mo dhia ní féidir liom fiú siúl so fair play dóibh, fair play. Tá na Singeapóraigh ag maireachtáil sa bhliain 3000 cinnte. Singapore clasaiceach. Tá an teicneolaíocht acu ar ndóigh. Braithim anois go bhfuilim i lár. an dufair. Cosúil le Meicsiceo anuraidh, tá na fuaimeanna céanna, an bogtheas céanna, na saghas plandaí, ceapaim, ní saineolaí mé ins na plandaí in aon chor, nílim ró-gafa le gairdíní agus mar sin de, ach an ceann seo, tá sé saghas speisialta. Ach yeah, féachann siad an-cosúil leis na cinn i Meicsiceo anuraidh, so braithim go bhfuilim i nádúr. Ach níl mé ach cúpla nóiméad ón gcathair, tá sé.

Is láithreacht oidhreachta domhanda é an gairdín seo agus is léir cén fáth. Chomh maith leis na plandaí agus na bláthanna aoibhinn go léir, tugtar eolas dúinn faoi gach rud, cad é an úsáid atá ag baint leis, cé a thug anseo é, so tá sé an-oideachasúil chomh maith. Deirtear gur cathair i ngairdín nó cathair i bpáirc í Singapore, agus nach bhfuil sin an fhírinne? Á, cinnte, tá. na rudaí seo dúchasach don áit seo, dufair de shaghas éigint agus an cathair, sin an rud neamh-nádúrtha nó mí-nádúrtha anseo. Tá na duilleoga seo chomh mór. Cé tusa? Iguana? Laghairt? Cé tusa? Rud iontach faoi na gairdíní lusanna seo ná go bhfuil siad go huile is go hiomlán saor in aisce, seachas National Orchid Garden. Cosnaíonn sé sin cúig dollar déag, cúig Singapore dollar déag, agus nílim ró-gafa le orchids chun an fhírinne a rá, ní garraíodóir mé nó níl mé gafa le gairdíní mar a dúirt mé, so nílim chun íoc isteach ach tá na gairdíní seo dochreidte mar atá. Ach sin just rud amháin, cosnaíonn sé sin. Tá sé saghas costasach. Is féidir leat siúl faoi na heasa anseo so féach ar seo. Sin cuairt go huile is go hiomlán aoibhinn. Anois, chuala mé go bhfuil Hawker Center, Ionad Hawker, Michelin Star anseo, so táim chun é sin a seiceáil amach, tar liom. Chuaigh mé go mé agus ansin anois Hawker Chan mar a thugtar air agus fuair mé

Chaith mé an tráthnóna ag taiscéal ceantair éagsúla na cathrach. Thóg na Breataine Singeapór, áit ar bhunaigh siad calafort trádála sa bhliain 1819. Thóg siad na kampongs dos na hoibrithe imirceacha chun na pobail a choinneáil scartha. Sa tráthnóna, chuaigh mé go dtí Gardens by the Bay. Tá mé anseo anois ag Gardens by the Bay agus tá sé go hálainn ar fad. Tá sé chomh mór, chuir mé an Skywalk in áirithe agus bhí sé sin dhá euro, nó dhá Singapore dollars déag, so sin like ocht euro nó mar sin de ach is féidir leat like seasca Singapore dollars a chaitheamh anseo so tá sé costasach go leor ach yeah tá sé go haoibhinn. Agus tá an aimsir beagáinín níos fuaire chomh maith. Tá sin go breá. Tá sé beagnach in am do luí na gréine, so táim chun iarracht a dhéanamh é sin a fheiceáil ar an Skywalk. Sin an óstán Marina Bay Sands taobh thiar dom chomh maith. N'fheadar cé mhéad a chosnaíonn sé sin chun fanacht ar feadh oíche amháin. Costasach, déarfainn. Costasach.

Bhreathnaigh mé ar luí na gréine ón barr agus ansin chuaigh mé síos don seó soilse. Bhí sé chomh plódaithe! Tá cúirt bia ann inar féidir leat picnic a fháil don seó. Ar an iomlán, bhain mé an-taitneamh as Singapore. Tá an iompar poiblí ar fheabhas, tá an chathair chomh glan agus tá an bia dochreidte mar go léiríonn sé ilchultúrthacht na cathrach. B'é Little India an ceantar ab fhearr liom, áit ina raibh na hullmhúcháin do Deepavali, féile solais Hindu, faoi lánseol. Déanfar é a cheiliúradh ar an dara lá déag de Mí na Samhna i mbliana. Is é Kampong Glam an taobh Malaeis agus Ioslamach de Shingeapór, áit ina bhfuil go leor siopaí, bialanna agus saol oíche in éineacht le roinnt ealaíon sráide den scoth. So, cailíní agus buachaillí, seo é i gcóir Singapore, an cathair aoibhinn, meascaithe, saibhir, suimiúil seo. Agus go dtí an chéad áit eile, slán leid!